Fáilte chuig an seimineár gréasáin seo a thugann léargas ar chothú an Bhéarla mar theanga bhreise. Dearadh an seimineár gréasáin seo le haghaidh tuismitheoirí. Áirítear sa tsraith iomlán seo freisin seimineár gréasáin tosaigh agus seimineár gréasáin le haghaidh oideoirí luathbhlianta agus múinteoirí bunscoile. Cuirtear taighde san áireamh sna léargais a thugtar sa seimineár gréasáin seo, chomh maith le cinntí cigirí i suíomhanna um fhoghlaim agus cúram na luath-óige, agus an chomhairle a sholáthraíonn cigirí chun feabhas a chur chun cinn. Beidh do leanbh ag idirghníomhú le go leor daoine nua, déanfar cairde agus beidh go leor eispéiris foghlama agus forbartha ag leanaí agus iad ag bogadh tríd an gcóras oideachais. Ar ndóigh, beidh an chumarsáid i gcroílár na n-eispéireas seo. Ón tús, tá sé an-tábhachtach a thabhairt faoi deara gurb í teanga baile do theaghlaigh an teanga is tábhachtaí do do leanbh. Leanfaidh tusa agus do leanbh ag úsáid na teanga seo agus sibh i mbun cumarsáide agus ag idirghníomhú lena chéile ó lá go lá. Má tá Béarla mar theanga bhreise á fhoghlaim ag do leanbh, cuireann an seimineár gréasáin seo eolas ar fáil faoin gcaoi inar féidir inniúlachtaí do leanbh a chothú i suíomhanna oideachais, agus treoir faoi cad is féidir leatsa a dhéanamh sa bhaile chun na hinniúlachtaí seo a chothú tuilleadh. Más é an Béarla an chéad teanga i do theaghlach, b'fhéidir go mbeadh sé suimiúil a thabhairt faoi deara conas a rachaidh do leanbh i ngleic le leanaí a labhraíonn teanga eile seachas a gcéad teanga, agus conas is féidir leat an t-eispéireas seo a bharrfheabhsú do do leanbh féin. Tá obair na gcigirí i suíomhanna um fhoghlaim agus cúram na luath-óige tacaithe ag Creat Cáilíochta na Cigireachta um Oideachas Luathbhlianta. Leagann an creat seo amach comharthaí agus torthaí a bhaineann leis an ábhar seo. Ar an gcéad dul síos, tá sé an-tábhachtach go gcuirfeadh na hoideoirí aithne mhaith ar do theaghlach agus ar do leanbh ón tús. B'fhéidir go n-eagródh suíomhanna cruinnithe oícheanta oscailte agus go n-úsáidfidís foirmeacha clárúcháin. Cuireann na cineálacha cur chuige seo ar do chumas faisnéis luachmhar a roinnt leis na hoideoirí. De réir sin, mar thuismitheoir, beag beann ar an teanga bhaile atá agat, is féidir leat eolas a roinnt leis an suíomh faoi phearsantacht agus spéiseanna do linbh. mar shampla faoin mbréagán, leabhar, amhrán, rím is fearr le do leanbh, an ceol nó an scannán is fearr le do leanbh, spórt nó foireann is fearr le do leanbh, agus spéiseanna nua do linbh ar nós spéis i ndíneasáir, gléasadh suas, feithiclí nó spás. Is féidir leat eolas a roinnt freisin faoi do theaghlach, na daoine tábhachtacha i saol do linbh, na daoine a chónaíonn i do theach agus na daoine ar maith le do leanbh cuairt a thabhairt orthu. Cabhróidh sé freisin leis na leanaí go léir aithne a chur ar a chéile, mar d'fhéadfadh na hoideoirí comhráite a éascú idir na leanaí. B'fhéidir go n-úsáidfeadh an suíomh cur chuige príomhdhuine nuair a bhítear ag cur aithne ar do theaghlach agus ar do leanbh. Tríd an gcur chuige seo, beidh freagracht ar leith ar gach oideoir sa suíomh as grúpa áirithe leanaí. I suíomhanna ardchaighdeáin, comhoibreoidh an príomhdhuine nuair a bhíonn a gcuid pleananna á ndoiciméadú acu chun eispéiris foghlama aonair a fhorbairt do do leanbh. Úsáidfidh an príomhdhuine an fhaisnéis a sholáthraíonn tusa chun ceangail shlána a fhorbairt le do leanbh. Chun tacú le cumarsáid éifeachtach, féadfaidh oideoirí leas a bhaint as aistritheoir, bogearraí aistriúcháin, nó iarraidh ar thuismitheoir eile a labhraíonn an teanga chéanna teachtaireacht a chur in iúl. Tá feidhmchlár ríomhaireachta ar leith ann a d'fhéadfadh an próiseas aistriúcháin a dhéanamh níos fusa. Is féidir le hoideoirí pacaí fáilte, polasaithe, nósanna imeachta nó teachtaireachtaí riachtanacha eile a aistriú freisin lena chinntiú go mothaíonn gach teaghlach go bhfuil siad ar an eolas go maith nuair a fhreastlaíonn a leanbh ar an suíomh. Ina theannta sin, féadfaidh na hoideoirí léirithe amhairc, leabhair phictiúr agus grianghraif a úsáid chun eolas tábhachtach a chur in iúl do thuismitheoirí. Tuigeann oideoirí go bhfuil nasc láidir idir teanga baile an linbh agus cúlra cultúrtha an linbh agus mothú féiniúlachta agus muintearais an linbh. Mar sin i suíomhanna sár-éifeachtach cruthaíonn na hoideoirí éiteas fáilteach agus bíonn ardmheas acu ar fhéiniúlacht agus ar theaghlach gach linbh. Tuigeann na hoideoirí go bhfuil sé tábhachtach d'fholláine iomlán an linbh fáilte a chur roimh theanga baile an linbh agus meas a léiriú uirthi. Chomh maith le fáil amach faoi do leanbh, féadfaidh oideoirí iarraidh ar thuismitheoirí eolas a roinnt faoi chultúr an linbh, faoi shaol an bhaile agus faoi cheiliúrtha tábhachtacha, mar a shampla, cé na féilte a cheiliúrann an teaghlach agus cad a d'fhéadfadh an suíomh a dhéanamh chun na hócáidí sin a chomóradh. Féadfaidh na hoideoirí iarraidh ar thuismitheoirí grianghraif teaghlaigh nó leabhair a dhíríonn aird ar chultúr an teaghlaigh a roinnt. Is féidir leis na hoideoirí timpeallacht a chruthú a léiríonn na cultúir éagsúla. D'fhéadfadh tuismitheoir earra fíorshaoil, píosa éadaí nó bréagán a bhaineann le cultúr an teaghlaigh, a sholáthar. D'fhéadfaí an rud seo a chur san áireamh i gceann de réimse spéise nó áiteanna súgartha an tsuímh. Déanfaidh oideoirí a ndícheall cultúir éagsúla a léiriú sna gníomhaíochtaí atá pleanáilte. I suíomhanna ardchaighdeáin, thug cigirí faoi deara go dtugann na hoideoirí cuireadh do thuismitheoirí teacht isteach sa suíomh go rialta chun páirt a ghlacadh I ngníomhaíochtaí a spreagann na leanaí chun bianna agus éadaí éagsúla a fhiosrú agus a phlé nó a bpoist, a spéiseanna agus a n-eitneachas a roinnt i suíomhanna ardchaighdeáin, éiríonn leis na hoideoirí, tuismitheoirí a bheith páirteach in imeachtaí cultúrtha. Spreagann siad scéalta foghlama grúpa a thugann fianaise ar na himeachtaí seo agus roinntear na scéalta seo le tuismitheoirí ionas go mbíonn deis ag gach teaghlach na himeachtaí seo a cheiliúradh. Breathnóimid anois ar an teanga a bheidh in úsáid ag do leanbh sa suíomh réamhscoile. Tuigeann oideoirí atá eolach go bhfuil sé thar a bheith tábhachtach do leanaí leanúint ar aghaidh ag labhairt a dteanga baile sa bhaile agus sa suíomh. Tuigeann siad freisin gur féidir linn tacú le leanbh an dara teanga a fhorbairt trí fháiltiú roimh agus tacú le céad teanga an linbh. Tá na hoideoirí seo airdeallach go bhfuil ról suntasach ag teanga baile an linbh maidir le folláine an linbh agus a bhféiniúlacht agus muintearas a chothú. Tríd an teanga baile, cothaítear scileanna fadhbréitigh an linbh, neartaítear muinín agus feidhmiú cognaíoch an linbh, agus forbraíonn meon dearfach an linbh i leith teangacha éagsúla agus éagsúlacht chultúrtha. Go hachomair, is í an teanga baile an chéad teanga a chloistear sa bhaile, an bonn d'fhorbairt agus d'fhoghlaim teanga níos déanaí. Tá sé go maith do leanaí taithí a fháil ar theangacha éagsúla. Féadfaidh siad focail agus frásaí simplí a fhoghlaim ó theanga baile a gcairde agus iad ag súgradh. Tacaíonn sé seo leis na leanaí meon dearfach a fhorbairt i leith teangacha éagsúla agus éagsúlacht chultúrtha. Trí theangacha éagsúla a fhoghlaim, cothaítear scileanna fadhbréitigh an linbh agus cuirtear lena muinín agus a bhfeidhmiú cognaíocha. Sa suíomh um Fhoghlaim agus Cúram na Luath-Óige tá go leor céimeanna simplí a fhéadfadh oideoirí a ghlacadh chun tacú leis na leanaí teangacha éagsúla a chloisteáil agus a úsáid. Mar shampla, d'fhéadfadh oideoirí iad a spreagadh chun teanga baile cara dá gcuid a úsáid trí a rá An bhfuil a fhios agat conas 'Hello' a rá le do chara? Is féidir an cur chuige seo a leathnú sa bhaile. Mar shampla beag beann ar an chéad teanga atá agat is féidir leat do leanbh a spreagadh chun na focail nua atá aige nó aici a roinnt leat. Má tá do leanbh ag foghlaim conas Béarla a labhairt, is fiú go mór roinnt frásaí agus eochairfhocail ó do theanga baile a chur ar fáil do na hoideoirí, go háirithe nuair a thosaíonn do leanbh sa suíomh den chéad uair. Go minic feiceann cigirí, oideoirí ag baint úsáid as focail nó frásaí ó theangacha eile chun tacú leis an leanbh agus é ag ithe nó ag ól nó ag baint úsáid as an seomra folctha. Ina theannta sin, tuigeann an leanbh ansin go bhfuil meas agus aitheantas ar a theanga baile sa suíomh. Tá nasc bunúsach idir ainm linbh agus a chéannacht. Dá bhrí sin, ní mór daoine fásta agus leanaí a spreagadh chun iarracht ar leith a dhéanamh ainm gach linbh a fhuaimniú i gceart, le tacaíocht ó thuismitheoir an linbh más gá. Ó am go ham, deir tuismitheoirí gurbh fhearr leo go mbeadh Béarla á labhairt ag a leanbh sa suíomh. Tá tuismitheoirí eile a fháiltíonn roimh dátheangachas agus ilteangachas. I suíomhanna ardchaighdeáin, beidh na hoideoirí i dteagmháil leatsa mar phríomhoideoir do linbh agus pléifidh siad do roghanna leat. Dearbhóidh siad duit go dtacófar le do leanbh cumarsáid a dhéanamh ar cibé bealach a roghnaíonn sé nó sí. De réir mar a bhíonn leanaí gafa lena bpiaraí agus leis na hoideoirí, cloiseann siad agus ar deireadh úsáideann siad Béarla i gcomhthéacs foghlama spraíúil an tsuímh. Nuair a bhíonn coincheap nua nó casta á bhreithniú ag leanbh, beidh an leanbh ag brath ar a dteanga baile don phróiseáil agus don tuiscint. Dá bhrí sin, i suíomhanna ardchaighdeáin, tugann oideoirí neart am feithimh don leanbh chun machnamh agus réasúnaíocht a dhéanamh. D'fhéadfadh beirt leanaí a labhraíonn an teanga chéanna teacht le chéile chun cás a chíoradh ina dteanga féin ar dtús, agus b'fhéidir ansin go labhróidh siad faoi i mBéarla leis an oideoir nó lena gcairde. Tugann taighde le fios dúinn gur gá breathnú ar theanga mar mhodh cumarsáide seachas mar ábhar atá le múineadh. Is é an cur chuige is éifeachtaí do leanaí óga ná oideolaíocht atá bunaithe ar shúgradh atá faoi stiúir an linbh. Dhá chreat shuntasacha a threoraíonn cleachtas i suíomhanna um fhoghlaim agus cúram na luath-óige is ea iad Aistear, Creatchuraclam na Luath-Óige agus Síolta an Creat Cáilíochta d'Oideachas na Luath-Óige. Leagtar béim iontu seo ar an tábhacht a bhaineann le rannpháirtíocht ghníomhach shaibhir faoi stiúir an linbh le linn eispéiris foghlama spraíúla. I suíomhanna an-éifeachtach, díríonn oideoirí ar súgradh a úsáid agus spás sábháilte a chruthú do leanaí chun teanga nua a iniúchadh, a thástáil agus a fhoghlaim. Spreagann an t-atmaisféar croíúil, tacúil agus saor ó bhrú seo leanaí chun cumarsáid a dhéanamh ar cibé bealach is féidir leo. Chun iarracht a dhéanamh focail agus teanga nua a úsáid, saor ó cheartú, ó thástáil agus ó aon chur chuige foghlama atá ró-fhoirmiúil. Ó am go ham tugann cigirí faoi deara go n-úsáidtear cur chuige ró-fhoirmiúil maidir le foghlaim litreacha, uimhreacha agus fuaimeanna i roinnt suíomhanna. D'fhéadfaí bileoga oibre nó gníomhaíochtaí bunaithe ar theimpléid a úsáid mar chuid de sin. Molann cigirí do shuíomhanna nach bhfuil an cur chuige seo oiriúnach ó thaobh aoise ná forbartha de agus ag an aois óg seo d'fhéadfadh sé leanaí a dhíspreagadh ó fhoghlaim D'fhéadfadh sé a spreagadh agus a rannpháirtíocht a laghdú agus dul i bhfeidhm go diúltach ar a bhfolláine. Cothóidh timpeallacht foghlama ina bhfuil raon d'acmhainní litearthachta ar ardchaighdeán cumas Béarla na leanaí. Mura bhfuil Béarla mar theanga baile an teaghlaigh, b'fhéidir go spreagfaidh na hoideoirí tú chun amhráin, rainn agus scéalta a thaitníonn go mór le do leanbh sa bhaile a roinnt. agus iad seo a fhiosrú le chéile. Beidh tairbhe ann do gach leanbh, beidh siad buíoch agus b'fhéidir go bhfoghlaimeoidh siad focail agus frásaí simplí i dteanga do theaghlaigh agus mothóidh do leanbh bród, féiniúlacht agus muintearas. Spreagfaidh timpeallacht éifeachtach na leanaí chun spraoi agus beidh go leor íomhánna agus acmhainní ann a léiríonn cultúr do theaghlaigh. Féadfaidh na hoideoirí gníomhaíochtaí a eagrú nach bhfuil ag brath go hiomlán ar theanga. D'fhéadfadh iniúchadh ar uisce agus gaineamh, úsáid a bhaint as trealamh oll-luaile lasmuigh, agus cur chun cinn déanamh marcanna a gcuireann na leanaí féin tús leo mar chuid de seo. Cinntíonn gníomhaíochtaí dá leithéid gur féidir le gach leanbh a bheith rannpháirteach go bríoch agus go mothaíonn siad ar a suaimhneas. Ina theannta sin, tuigeann oideoirí oilte an tábhacht a bhaineann le curaclam a chur i bhfeidhm a thacaíonn le foghlaim agus forbairt phearsanta do linbh. Bunóidh siad na gníomhaíochtaí agus na hacmhainní ar spéiseanna do linbh. Sa bhaile freisin, tá sé an-tairbheach labhairt le do leanbh maidir lena chuid bréagán agus spéiseanna. Is féidir do theanga baile a úsáid agus má tá do leanbh ag foghlaim Béarla, d'fhéadfá focail agus frásaí simplí i mBéarla a thabhairt isteach. D'fhéadfá canadh agus léamh do do leanbh. Tá go leor closleabhar nó acmhainní ar líne ar fáil. De réir mar a mhéadaíonn cumais theanga do linbh, d'fhéadfá cur leis an líon leabhar atá i do theach agus ballraíocht a ghlacadh sa leabharlann áitiúil. Ar dtús, foghlaimíonn leanaí óga conas cumarsáid a dhéanamh trí idirghníomhaíochtaí neamhbhriathartha le daoine fásta. Mar shampla, foghlaimíonn siad conas comhrá a bheith acu trí fhreagairtí siar is aniar. Mar shampla, d'fhéadfadh tusa agus do leanbh liathróid a rolladh siar is aniar nó uisce a spleancadh le linn am folctha. Le linn na gcomhráite nádúrtha laethúla seo, d'fhéadfaí focail agus frásaí simplí a thabhairt isteach. Baineann na smaointe seo le foghlaim teanga gach linbh agus d'fhéadfaidís a bheith tacúil go háirithe le leanaí atá ag foghlaim teanga nua. Dá mhéad a bhíonn an ghníomhaíocht spreagúil agus spéisiúil don leanbh, is mó a bheidh foghlaim ag tarlú. Tarlóidh foghlaim teanga go nádúrtha nuair a chloiseann leanbh focail agus nuair a dhéanann sé athrá ar na focail i gcomhthéacsanna cuí éagsúla. agus nuair a bhíonn sé lánghafa sa ghníomhaíocht. I gcás gach linbh, tá sé tábhachtach go ndéanfadh daoine fásta ceartúsáid teanga a eiseamláiriú. Caithfidh an duine fásta labhairt go soiléir agus fuaimniú ceart a úsáid. Ní mór don duine fásta freisin rócheartúchán ar iarrachtaí an linbh a sheachaint. In áit sin, is féidir leis an duine fásta an frása a athrá i gceart, más gá, agus b'fhéidir cur leis. Táimid tagtha anois go deireadh an tseimineáir gréasáin seo. Go raibh maith agat as bhur n-éisteacht. Má tá ceisteanna nó tuairimí agaibh, seol ríomhphost chugainn ag, insights, fo-stríoc, info, ag, education ponc gov ponc ie. Seo liosta eolais agus acmhainní breise a d'fhéadfadh a bheith úsáideach.